maazị nwosu igbo obinna onye mere ka m nọrọ ugbu a n'obodo rom na-ezi ozi a maka iri ji nke unu na-akwado maka ya mana tupu m aga n'ihu kwuo nwa obere okwu mgbe m dị na nwata o nwe egwu a na-agụ maka iri ji ụmụntakịrị na-agụ odum odum beleke odum odum beleke odum odum beleke nwoke kpọ gị gaa aza nwaanyị kpọ gị gaa aza m kpọkwala gị za ama m ma ụnụ ma maka iri ji odu ụmụaka na-eri n'oge gara aga ka o sila dị ụmụaka na-eri ji odu ndị okenye ndị topụtara mmadụ na-emekwa emume iri ji n'oge gara aga a na-eji emume iri ji na-ekele chineke na-ekelekwa agbara a sị nwe ji n'oge ahụ ahajọkụ ifejọkụ mana ugbu a anyị amatala na ọ chineke kere ihe dum ke- kee ji ya bụ a na-erizi ji dịka papa m si na-eri ya mgbe m dị na nwata na ndị obodo anyị si eri ji a na-eri ji ma a kọcha ugbo a na-ebido ụmụaka onye ọbụla nne na nna a na-akọ ugbo onye ọbụla na-agba mbọ o ruzie mgbe a ga-eri ji a bịa were ọkụkọ chọọ iri ji mma a hụ ya ahụ ma wee ghuo eghuo a bịa wakwa ya ee papa m nara eme etu ahụ ndị ọzọ na-emekwa mana n'ụwa ugbu a a na-erizi ji ma n'ala Igbo ma na Nova Scotia na obodo ndị ọzọ ebe Amerịka a na-eri mana iri ji metụtara ihe gbasara ịgba mbọ n'ọrụ mee e ji nwee di ji ndị nwere nka n'ebe dị iche iche ugbu a ọ bụzi sọ ji ka a na-akọ n'ebe dị iche iche n'ala Igbo ịkọ ji aladịla ihe anyị na-akọzi ugbu a anyị na-akọ mmụta agụmakwụkwọ nka dị iche iche ihe onye na-eme ka ọ ga-eji na-ekelekwa chineke iri ji bụ ụka ilulu na onye ọbụla gbaa mbọ n'ọrụ nke ọ na-arụ iji kelee chineke na iji nyere ụwa aka ọ dịkwa mkpa ịrụtụ aka na ihe gbasara asụsụ igbo mụwa nọ n'obodo rom ugbu a na-ezi unu ozi a ọkwa n'obodo Roma n'afọ 1973 ka ihe gbasara asụsụ Igbo ji metụ m na mmụọ n'ihi abịa m mụọ French mụọ Latin mụọ English bịakwa n'obodo Rom na-amụ Italian na-amụ Grik na-akwado ịmụ German otu ụbọchị n'obodo Rom wee nụ n'ime mmụọ m ka ọ na-asị Igbo kwanụ Igbo kwanụ m sị ya onye nwe m ọ bụrụ na i nye m ndụ nye m ohere aga m ejiriri Igbo wee nye gị ekele na otito ọ bụ etu a ka ihe gbasara nkụzi na mmemme odenigbo ji malite na Archdiocese Owerri nke eji na-akpọkọta ụmụ Igbo n'akụkụ ụwa dị iche iche ka onye ọbụla gbaa mbọ mụta Igbo na ọsụ Igbo ga-abụ ọgụ Igbo ọgụ Igbo ga-abụkwa ode Igbo ode igbo ga-abụ oche n'igbo ọ na-ede n'igbo a na-edetu ya ọ bịa mee anyị enwee ohere ikwucha okwu banyere ihe m jiri asụsụ igbo wee mepụta anyị enwela nkụzi dị iche iche kemgbe afọ 1996 onye mbụ nyere nkụzi a bụ ọkammụta prọfesọ Emmanuel Nolue Emenanjo onye Igbuzọ Delta steeti ọ bụ ya bụ onye mbụ nyere nkụzi odenigbo tupu ndị ọzọ abịa isiokwu abụrụ olu m efula olu anyị efukwala n'etiti olu mba ndị ọzọ anyị sizi ebe ahụ banye na nkụzi dịka chi bụ ndụ ofufe chukwu n'etiti ndị Igbo abịakwa nwee onye egbule onye egbule nwanne ya ọ mgbe otokoto na-ahịa na owere ka eji nye nkụzi a chinua achebe abịakwa nye nkụzi nke akpọ echi dị ime taa bụ gboo mụa enyezie nkụzi nke ise nke a kpọrọ uju nwa aṅụrị ụwa niile n'ihi na jesu kristi o juru eju ihe o ji bụrụ chukwu juo eju n'ihe o ji bụrụ mmadụ uju nwa aṅụrị ụwa niile ya bụ ka onye ọbụla gbaa mbọ were igbo kpọrọ ihe na ngalaba ya dị iche iche ee mbọchị ọzọ ee, anyị achụọ ee, nta onye nwe anyị gọzie unu na mmemme n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen